ee ndị be anyị ndị igbo daalụ nụ kele nke na-eme na abịakwanụ m ọzọ nya kpọtụwa na ụlọ onye kwuru okwu nya kpọtụwa kele ka unu melụ ee krismas na na-akpụketa maka ndị kwenyere na christianity ee depending on kalenda ị na-eso ee ndị be anyị daalụkwanụ ee asị m ka m kwuo obere ife wee pụwa Em, ndị Igbo ndị Igbo Igbo wụ kpọcha kpọcha Igbo kara aka Ew, Igbo anyị achọghị ka o mee nyacha ọsọ nya bụrụ na agha abịalụ ma ọ bụ na anyị na-emegodu strọgụl Igbo anyị agacha agacha ndị be anyị awụghọ m onye ya-abịa na-agwa ụnụ etu ọ ya-esi tọ ụnụ ụtọ yes anyị na-edifend ndị Igbo etu anyị nwere ike na awụghọ m onye ya-abịa na-apampa ụnụ na-agwa ụnụ etu ọ ya-esi tọ gị ụtọ m wụrụ pastọ n'ụlọ ụka hmm. etu a followers m dụkwa na soshal midia ka ọ ya-adịkwa ị nee anya ejichaghị ike eso m a na-esokwa m mana na ndị na-eche uche ọfụma na-eso m ị ghọtara ka m ma na-agwa gị eziokwu m ma-apampa gị m ma-ekwu ife etu o si wee dị hmm. m ma-abịa na-eme ka o wee ka m ghara imejọ ndị ụka ma ọ bụ e nwere ụdị okwu chukwu m ma-ekwucha etu a m bịa na-asịkwa ha ndo nụ ndo nụ ya ma na o nweghị onye ife a mejọ nna o mejọ gị ị gbanwee o mejọ gị ị gbanwee ọ ife m na-ekwu etu m si ekwu nke m m ma-abịa ya na-ekwu ndị Igbo ma ụnụ kwụrụ m ụgwọ or not m ma na-edifend ụnụ ọ ife m bịara ime ndị be anyị anyị ya na-eme ife strọgụl ọkwa anyị chọrọ nnwere onwe mana anyị ya na-emete anyị chọrọ nnwere onwe nweghị onye achọghị nnwere onwe naijiria n'eziokwu naijiria ghasara aghasa ị nenekwu anya ọtụtụ ekpego ekpere mee ọtụtụ ife ka e dozie naijiria ọtụtụ esikwana na politiks kwado ọtụtụ ndị ndị dịka Peter Obi nwere ike ibido mgbanwe ahụ mana unu nee anya ife niile na-akwasa akwasa ụfọdụ echechago wee sị na ọ inwere onwe ya ka mma anyị nwachakwara nnwere onwe mana nwere ife m sị ka m jụọ ụnụ ọ biafra ka igbo nation kele nke ụnụ chọrọ biafra ma igbo nation ha ncha wụcha freedom freedom mana onye nke ọwụna nwere ka o si wee na-aga n'eziokwu adịghị m against Biafra ee eh, mana nwere ike ọ wụ na m na-achọ ya n'ụdị Igbo nation ụfọdụ na-achọ ya n'ụdị ụzọ ọzọ ee eh, nwere ike akwụna ma ife na-aza Igbo nation nation of ndị Igbo homogeneous Igbo nation ụfọdụ nwere ike na-asị Biafra o nwere onye m nụrụ na-ekwu okwu ọ sị na ndị na-eme Igbo nation na ha dị wicked na ha achọghị ịchịkọta ndị ọzọ ndị be anyị ka a na-anụ ọgụ Biafra unu nee anya unu afụ na ndị bu ụzọ kewapụ onwe ha nwokewe ndị aha asụ Igbo ndị aha asụ igbo nọdụkwa ha soruwe obele obele etu a ka ha si kewapụ onwe ha emechaa ife niile eme towards 1970 biafra bie ọ kwa a bịa bidokwa biafra ọfụ na 1999 Uwazuruike bidolu unu nezie anya ọ dịka ọ sọ ife ndị South East igbo i nenegasịa ndị ọzọ gasị esighị South East na-akwado ha na ha pegasịrị mpe ọ dịka ụfọdụ na-adị ha ka igbo abịakwa n'ịghọ aghụghọ ha na-aghọ ọ ka igbo bịa chịa anyị ọ ka igbo bịa chịa anyị igbo ya-achị anyị kee ka igbo esi chịa anyị kee ka anyị na anyị na igbo esi nọkọsị ọ ya-aka mma ka anyị nọ n'ime naijiria na-ata afụfụ a anyị nwa wee bido okay ndị na-emenụ na-eme na-eme na-eme na-achọ ka a kpọkọta ma ndị aha asụ igbo ekweghị unu nene anya ị pụọ na south east i kwute biafra na other states i nene anya ị ha enwetanwu even 5% of their population sị gị na ha kwenyere anyị nwa wee necha anya wee sị ka anyị na-emekwa ife igbo nation na ọ ya-aka mma igbo nation anyị wee wụrụ na igbo nation anyị nwere ike start n'ime naijiria ma shọọ mgbe chineke sị na anyị ekewapụ ife anyị na-emegodo ka ndị Igbo nọkọ ọnụ na-ekwukọ ọnụ ọ ka dịla anyị izi ozi ọma nke Igbo unity Igbo nation ọ na ọ ka dị easy ọtụtụ na-ekwenye na Biafra dịkwa mma mhm. mana ọzọ onye ya pụta sị na ndị na-eme Igbo nation dị stupid na ha dị selfish kedu ebe m esi zawa onye a achọbụghị m ịza mana etu ọkwụna maka mgbaka si edeal with ndị ya na ha na-eme ha anọkọta a na-ekwu okwu ozi ọma ọzọ ekwuchaghị nke a kpachapụrụ onye a tụchapụrụ ya okwu ndị be anyị mmadụ one so na Eastern Region ahụ nke 1967 um, mmadụ how many ndị awụghọ ndị Igbo ọ na-ekwecha kwenyelu na Biafra a na-emekọta unu negasịa anya fụ na ife a na-akpọ sprinkles sọsọ few abịa ka ebe no few matakwa na amata asị na m chọrọ nnwere onwe mana enwere m ike sị ụnụ nekwa ụzọ m si achọ ya ma nwee ike sị ụnụ ama like ife dị etu a na nke a na-eme ị nwekwara ike ịsị na ị like ọkwa ife dị etu a na nke m na-eme mana mụnwa believe na igbo nation ọ ka dị mfe dị easy ịchọta dị easy ipreach dị easy inwe ndị ya-eso gị ọ ka dị mfe ndị mmadụ iso gị kweta ka igbo na-emekọ ife ọnụ than ịbịa na-akpọkọsị ndị aha asụ asụsụ Igbo ụfọdụ a na-efeel ọkwa ndị Igbo ha abịakwana ụzọ anyị esi owe ụnụ na-anụgasị na ya nụnụ mụnwa anọgo na social media ife gbasara social media as um, a manager na social media since 2014 anụgo m ọtụtụ akụkọ a interact go m with a lot of people ị ghọta so mụnwa ma anụgo m ife ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu afụgo m na ndị Igbo ka kwekọrịta n'onwe ha n'ime ife Igbo karịa imekọsị ife ọnụ ndị ọzọ na-eche na ha achọkwana ịghọgbu ha even ndị Igbo a na-ekwu outside south east ọ dịchaghị easy ee ma chọzie mgbe ị na-achọ inweta onye aha asụ igbo outside south east ka ọ bịa soro mewe ife biafra dịka m si ekwu ndị na-emekwa biafra mewekwanụ ife biafra adịghọ m against biafra ma anụrụ onye na-ekwu okwu ọ sị ee eh, Igbo nation anyị wụ useless na nke ka mma Igbo nation anyị idea of Igbo nation unify Igbo unify ndị na-asụ bịa ọ na-emeke a lot of progress ọtụtụ kwenyere in fact ndị na-achampion ya sef a lot of people na-achampion ya si na outside south east okay ị fụ na ọ na-aga ọfụma ọ maka ndị na-ebido campaign eh, na ndị na-ekwu unify igbo amaghị ife a na-eme ndị igbo sụkọta ọnụ godu ọ wụrụgodu na anyị na anyị enwetabeghị anyị enwebeghị onwe anyị mana anyị na-asụkọtagodo ọnụ n'ebe anyị nọ ọ ya na-agala ya ọfụma o nwesịrị ọtụtụ ife anyị nwere anyị kwesịrị ime anyị sụkọta ọnụ ma ndị na-achị anyị anyị sụkọta ọnụ ife ya agbanwegasị ka m gwa ụnụ ee eh, naijiria naijiria federal gọọmenti naijiria mekwalụ nke a marginalize ya ndị igbo abụrọkwa sọ ndị igbo ka a marginalized ka ụnụ malụ hmm, abụrọ sọ ndị igbo na-efesi ife nwa ọ dụ ọtụtụ ndị na-efesi e ndị Igbo na-efesi nke ha it's obvious yes mana nsogbu anyị ebe nsogbu anyị ka dị wụ ndị na-achị anyị na-ebufusi ego anyị o nwebu mgbe a sị na a kwụsịrị allocation na-abịala anyị ma mgbe buhari na-achị ị ma na buhari afụghọ ndị igbo n'anya ee o gosiwaga na ọ like ndị igbo mana ọ kwụsịghị allocation anyị so ife ị ya-ajụzi wụ kelee ife e ji billions niile a a na ma security vote ha ncha niile allocation from crude oil kelee ife e ji eme ọ ndị na-achị anyị kelee ife ha ji eme mgbe Otti batara Alex Otti batara Abia steeti ụfọdụ fụrụ n'anya na e nwere ike rị ịgbanwe obodo ọ bụrụ na a fụbu ka Abia na-adị mbụ mana Otti agwago ụnụ na ego a na-enweta na e nwere ike iji ịgbanwe obodo ndị be anyị ka anyị bido na a sị charity begins at home federal gọọmenti na-emejọ anyị kere ife ha mela anyị e nyekwala anyị allocation anyị mana okay alụbu seaport mana ya alụ ọ ndị Igbo na-atụkarị afịa ọ bụrụ na a lụọ seaport ọ dị easy ọ dị mfe ọkwa ya mana onye Igbo tụta afịa impọtụ afịa ma alụ seaport ma alụhọ i tinye markup gị n'elu afịa lekwa afịa gị kelee ndị ọ na-afụ ụfụ ndị na-ego ego ị ya-enwekwa gain gị ị chọrọ inwe ị ya-agbakọcha ya tinye n'elu afịa lekwa the main nsogbu anyị iwu ndị na-achị anyị na state level na local government level ọ ha na-ewu nsogbu anyị ebe a ka a ya agbado aka gwa ha ha jiri ego anyị mee ife e kwesịrị iji ego anyị eme ọ dụ ọtụtụ ife a ya ahazigasị asịkwa m ndị na-eme biafra ma ekwe na ife biafra I'm not against it mana asịkwuna m na-edo against igbo nation idea igbo nation idea wụ ọ dị easy ọ ya manifest n'ime naijiria chineke sịkwa na uche ekewapụ ka m gwa ụnụ eziokwu ndị igbo nọkọsịrị ọnụ ee n'agbanyeghị steeti ọbụla ha nọ na mana i je nene map si ka e se mapụ ndị igbo ị ya afụ na ha nọkọsịrị ọnụ ee e nwere ike sịgo jego nene anioma onye sịgo ka e tinye anioma na south east senator ned nwoko ha enenego mapụ kwa fụ na ee a kpọrọ ya delta state igbo nọ na delta mana i nene fụ na ha join rute igbo si anambra join kọsịa onwe ha o nweghị ife gbuwara ha n'etiti kenye ndị a side a kenye ndị ha anọkọsịla ọnụ ebe niile a na-akpọ ana Igbo so ekwenyere m n'Igbo nation ee onye kwenye na Biafra ọ dịkwa mma ị na-eme nke gị ka anyị na-eme nke anyị Igbo nation ahụ ya ebido n'ime Naijiria kịta anyị nọkọsịgodo ọnụ anyị enwebeghị freedom anyị na-emekọ ife ọnụ ka ndị Igbo mara ka anyị esi nyela onwe anyị aka ụbọchị a na house ka anyị kwuwelu maka regional government ndị ugwu jụ sị mba na ha ekweghị na ha ekweghị sị emena regional government na-asị na mana o nwere ife ofu onye ugwu furu okwu onye senator elozona m afa ya ọ sị na ha achọghị regional government mana ha chọrọ ịna-emekọ ife ọnụ ha ya na-eme ka regional government mana ha ya na-ekelu from etiti federal ha na-ekelukwa from federal ha na-emekọ ife ọnụ na region ha ka regional government ife ha na-agba ọsọ ọ wụ ka ha ghara ịkwụpụ ha ọnụ n'ala federal ahụ maka federal ahụ ka esi wee based on that federal ka esi wee na-adọta oil ndị Niger Delta na-adọta gas ndị South East na a sị ka e mee regional gọọmenti anyị aṅụzie ife ma gas federal ya agbachako o nwee ife ya dị na federal nyanwụ na steeti level ma ọ wụ ehe either na-eme confederation ma ọ na-eme regional gọọmenti ife region nwere so ha ma ife a na-eme ebe ọwụ na anyị enwebeghị ikikere ka e mee regional gọọmenti ahụ o nwere ka ndị Igbo esikwa na-enyere onwe ha aka ị-act ka a sị na anyị wụ a regional system o nwee ife a ya-alụgasị governors kweta e nwere ike ịlụgasị railway connect ya ndị Igbo niile with railway ị pụta n'ụtụtụ etu a ị nọlụ n'ọnịcha i ruo aba natakwa ọ dị ka a sị na ị just bụ ofu moto n'ihu be gị i je ma oje na rail station baa aba lutekwa gaa akụkụ igbo ọbụla ị chọrọ before ị ya-asị m kelee ife ndị nọkwa na asaba ya-eme ndị nọ na another steeti o nwecha ka a ya-esi pụtụ ha agreement with the steeti ha kwa a connect ya igbo niile igbo niile nwechara ife nwere ike imekọsị ọnụ na-enyere onwe ha aka e kwesịrị ịna-agba igbo cup igbo competition ebe ọwụna a na-asụ igbo ha ncha ewepụtasịa onwe ha agbaa igbo competition e nwee development plan ị ma na zik nwebu development plan for ana igbo ezigbote development plan ị ma na mgbe a sị south east is the fastest growing economy dịka before the war zik nwere development plan mana ife niile agbasasịrị ma agha everything so ife a ka anyị na-achọkwa ka anyị weta ebe ọwụ na anyị enwebe ike ịpụ naijiria mana ka anyị nwegodo nke anyị ya na-eme inyere onwe anyị aka dị formidable na act like a country n'ime naijiria ee security ha ka dị ndị army ha ka dị ndị polisi ha ka dị mana o nwere ife anyị ya na-emere onwe anyị e nwee union together dozie be anyị ka o nwere ike nwee plan for be anyị hapụgodo ife na-eme n'etiti na ife a etoego ogologo ebe a ka m sị ka m hapụ ya ụbọsị ọzọ anyị ekwukwanụ daalụnụ afa m wụ Azụka o jee ngwanụ